Guys, inetu sindiona kuti munthu ndokongola sindiona kuti munthu amakwera ndege zodula sindiona kuti munthu amagona kumahotelo odula sindiona kuti munthu amatchena sindiona kuti munthu amavala mawigi kapena mawigi odula As- ase Yana Bagazi inetu sindiona kuti munthu ndokongola sindiona kuti munthu amakwera ndege zodula sindiona kuti munthu amagona kumahotelo odula sindiona kuti munthu amatchena sindiona kuti munthu amavala mawigi kapena mawigi odula ase sindiona kuti munthu ali ndi digiri sindiona lino mwamva ineyo digiri ndilibe ineyo certificate ndilibe

Ah, I salute you, Yana Bagazi. Tamuombereni m'manja. Okay. So, by the way, anthu nonse amene mmapanga za mablesa tonse amene timapanga za mablesa ndalama za mablesa zija muzizitenga and create your own source of income usamangodya ndalama ayi

amaka amakapanga ma interview imeneyo eh, ineyo panopa ndinabweretsa nkhani ya Rihanna Bagaze ya komano sinamunyoze and ndinalinso mbali yake munthu uyu sinampange bully ayi eh? komano ineyo ndikakhala zoti ndikukamba nkhani za munthu pano za, bra- za background zija ndimabweretsa nkhani zomwe anthu akunena osati zomwe ineyo ndikunena so watch this video eh?

eti koma usanena mankhwala amalungo kenako nkumakana zoti ayitu mankhwala amalungo simmanenatu kuti ndi LA mankhwala amalungotu ndi ujeni Tumbocid ah. manena ine Tamia Ja guys munthu amene anatenga nkhani from twitter ma screenshot a Yana Bagazi kuwabweretsa pano ndi ndani Tamia Ja and sinamunyoze munthu nali mbali yake Munthu yemwe ali victim wa early pregnancy ndi ndani odziwikaso pano? Tamia Ja. Munthu amene anapanga kuza ku criminal record pa TikTok pano ndi ndani Tamia Ja? So akuti she's a brand. Oh baby girl you are a brand. Which brand?

she works with corporates guys ah, kam- guys mention any company yodziwika yomwe anapanga ku market yeyi ndiriyo yoti yodziwika ampanga sign ngati market which one girl you play too much girl you are playing too much i say ababa ndi ase ufunika back up you need to tell your friends to back you up kupanga mavidiyo ayine yanchani you know cause esh anyways so nde asisiwa kuti eh, enalo ndinu ma victims of early pregnancy asisi inutu muli ndi anthu ena omwe amakukondani koma simungawadziwe anthuwo and anthuwo they might be ma victims of early pregnancy nde osamayankhula chinthu chomwe anthu ambiri akuzokhala ma victims pa chinthucho so kwa- kwa atsikana nonse amene ndinu ma victims a early pregnancy kwa ndikuuze kunena zokuti it's better to be a single mother than to be a mother of dead babies through abortions of course komanso anthu nonse amene munapanga abortions it's okay kupanga ma abortion it's your choice komano osamaseka kapena osamanena atsikana omwe anasunga mimba yomwe inuyo munachotsa because you couldn't handle it you know it's just a message eh, anthu oti mulibe ma qualifications ase ase

and I'm sure your family are proud of you. You are beautiful, you are young, you are smart. Apa wapanga graduate, muli ndi degree, you know, muli ma qualification. That's a very good thing. Zinthu zonyaditsa zabwino. Wamva? Komano ase. Osa osayirengera social media, wamva? Don't mind my negative comments. Wamva? You are you look strong, komano you are dying inside. ineyo chikhauli ndiweyo ase ndidakachepetsa azizanga uchiza nawo not everyone is your friends you see oh, so- some girls a- a- a- atsikana ena omwe you call friends those are snakes wamva anthu amayankhula and you talk too much don't talk too much don't talk, you need to be so selective in this life you need to be so selective when, when, when it comes to friendships with people don't worry about your haters